an balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn nin ye aw ka jajuru belebele min n'a bɛ wele ko siyaka zulu an bɛna ale de bayɛlɛma aw ye bamanankan na ni ala ka diɲɛ ye farafinna woroduguyanfan min ni a bɛ wele ko afiriki du sud siyaka zulu ka tariku a bɛɛ lajɛlen kɛra o yɔrɔ ninnu de la wa siyaka zulu yɛrɛ tun ye masakɛ ye masakɛ min n'a lakodɔnna tubabuw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la angilɛ jamana mɔgɔw olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlenw kɛ ka dankari a ka masaya la o la n'ala sɔnna an bɛna jɛ ka o tariku an bɛn'o de lagɛ ɲɔgɔn fɛ wa nin filimu belebeleba in bɛna bayɛlɛma mɔgɔ min fɛ o de ye salif sora aw balimakɛ ani aw denkɛ wa filimu bayɛlɛmali a hakilila bɔra tɔn belebele min yɔrɔ o tɔn in de bɛ wele mafala mafala ale ye mali fasokanw lafasali tɔn o de ye nin hakilila in a sigi sen kan ni ala ka diɲɛ ye an bɛna nin film belebeleba in bɛɛ lajɛlen bayɛlɛma aw ye bamanankan yɛrɛ la o tuma an ka jɛ k'ale ka tarikuba in lagɛ ɲɔgɔn fɛ kwabulawayo siyaka zulu ka wɛrɛda desanburu kalo san ba kelen kɛmɛ segin mugan ni saba Ayiwa tubabuw de nalen filɛ u ka yɔrɔ in na nin ye u nana ɲɛɲininiw kɛ walasa siyaka zulu yɛrɛ mɔgɔ sugu min don u nana o de ɲɛɲinini na o tuma cɛkɔrɔba min filɛ nin ye ale de bɛ u ka kan mɛn o de y'a to u ye ale minɛ ka na n'a ye bawo a mana kɛ cogo o cogo ale de bɛ se ka kɛ sababu ye ka u ka ciw lase ɲɔgɔn ma nin ye siyaka zulu belebeleba yɛrɛ ye masakɛba A ye tubabukɛ minɛ ka na yan a ye na n'a ye yan ngomane e ka miirila ye jumɛn ye nin ko in na de ye ne ka miirina ye nin mɔgɔ jɛman ninnu bɛ ka ko dɔ de ɲini yan ayiwa o filɛ ka na ni tubabukɛ yɛrɛ o filɛ ka na ni tubabukɛ ye siyaka yɛrɛ fɛ a yɛrɛ ka a lagɛ u ka masala k'a ko nakun ɲini k'a dɔn e bɛ bɔ kabila jumɛn na de ye ne ye irilandi jamana mɔgɔ de ye koyi nkozi e ka baara ye mun de ye e ye kɛlɛkɛla de ye wa n tun ye sɛnɛkɛla de ye nka bi kɔni n bɛ mɔgɔw de kalan i bɛ mɔgɔw kalan mun de la ne bɛ denmisɛnninw de kalan sɛbɛncogo ani kalancogo la e bɛ fɛ ka mun de fɔ de irlandika yala n bɛ se k'a cogoya jira i la wa nkozi ayiwa siyaka zulu bɛ k'a fɔ u k'a bila a ka a ka kalan kɛcogo a k'a jira la a k'a dɔn k'a fɔ k'o ye fɛn min ye bɔn ale yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko kalan yɛrɛ ye fɛn sugu min ye o tuma a bɛna tubabukɛ yɛrɛ bila n'a sɔrɔ a bɛ k'a fɔ a bɛ ka kalan min kɛ mɔgɔw kun o ye kalan suguya min ye o tuma tubabukɛ de filɛ ka o kalan kɛcogo a bɛna o de jira siyaka zulu la Yala n bɛ se ka nin ta wa? Ayiwa a kɔni a bɛ fɛn min dɔn n'o ye sɛbɛnni ye a bɛna sɛbɛnni kɛ k'a jira Siyaka Zulu la walasa a k'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnni yɛrɛ ye fɛn suguya min ye Nin ye siginiden jɛkulu de ye min kɔrɔ ye ko siyaka ayiwa siyaka yɛrɛ ko ko k'a gɛrɛ a la ko ka na ni cɛkɔrɔba y'ale bara yala nin ye ne de ye ten wa nin ye i tɔgɔ ye cogo de ye ja la wa nin ye ne yɛrɛ nin ye ne yɛrɛ tɔgɔ ye nin ye ne yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn cogo ye a bɛna a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn k'a jira siyaka zulu la Pete ne tɔgɔ ye Pete yala nin taamasiyɛn ninnu bɛ mun de ɲɛ de aw bɛ ninnu kɛ de walasa ka mɔgɔw bon de wa ayi ayi o tɛ Nkozi a bɛ kɛ sababu ye de ka hakililaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka yɔrɔjan kibaruya di cidenw bɛ ne bolo k'o kɛ cidenw bɛ n bolo k'o kɛ nin bɛ kɛ sababu ye de walasa i ye kuma min yɛrɛ yɛrɛ fɔ yan o bɛ se ka ye yenfɛla la cogo min na ne dalen don a la k'a fɔ ko n ka ciw bɛ se a se cogo la bawo ni n ka ciden ninnu ye n janfa dɔrɔn ne b'u faga de ye sɛbɛnni bɛ kɛ sababu ye de k'i ka fɔtaw mara bi wa hali donna nataw la mɔgɔ minnu bɛ na olu bɛɛ lajɛlen b'i ka kuma ninnu mɛn hakilinaw bɛ se ka mara cogoya kelen dɔrɔn de la wa u bɛ mara hakili de kɔnɔ ani dusukun kɔnɔna wa hali donna nata mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛna ne ka cikan mɛn k'a jira k'a fɔ ne ye cɛfarinba de ye k'a fɔ ko siyaka ye cɛfarinba de ye u bɛna mɛn fiɲɛ fɛ donna nata la de chacun. awɔ nka o fiɲɛ kelen in fana mankan bɛna kɛ min ye a bɛna fɔ mɔgɔ in yɛrɛ de k'a fɔ ko e ye jagoya mɔgɔ de ye yala e tubabu ɲɔgɔn tɔw miirina ye o de ye ne kan wa k'a fɔ ko ne ye jagoya mɔgɔ de ye wa o cikan de sera anw ma ye fiɲɛ fɛ kɔni yala aw bɛɛ lajɛlen bɛ an ka kan fɔ wa mɔgɔ dama dama dɔrɔn mɔgɔ dama dama dɔrɔn wa tɔw fana bɛ k'a kalan wa mɔgɔ dama dama yɛrɛ b'o la minnu ye caman dɔn a la ka ban minnu bɛ fɛ ka kuma i fɛ irilandika i bɛ jaabili kɛ ka ɲɛ ne mago b'i la i n'a fɔ i bɛ kuma an ka kan na cogo min na n bɛna bonya dɔ da i kan k'a ta bi la i fana ye zulu dɔ de ye wa i ka baara bɛ kɛ bayɛlɛmalikɛla ye i bɛna ne ka kumaw bayɛlɛma i bɛ ne ka jamanadenw kalan i ka kan na wa i b'i fana ka jamanadenw kalan ne ka kan na n'i sera k'o kɛ n bɛna i sara ni bonya caman wɛrɛw ye nka n'i ye ne dalakan janfa ne bɛ i siya bɛɛ lajɛlen latunu fo i buruju laban i tulo bɛ ne kan na wa irilandika ayiwa siyaka ko ko ka taa ni cɛ ye ko ka taa ni cɛ ye ngomane n bɛ fɛ i ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni kalo yelen bɔra dɔrɔn nin tubabu dama dama ninnu dɔrɔn kama wa minnu yɛrɛ ma na kɛlɛ la yɛrɛ yala e ye ne teri yɛrɛ yɛrɛ ye wa ngomane awa ngozi i b'o dɔn n'a ka di n ye ka mɔgɔ dɔ bɔ ɲɛnamaya la waati min na n teri min tɛ n bali la e y'o de ye wa awa kosɛbɛ o yɛrɛ de bɛ k'an ka teriya sinsin an fila bɛɛ lajɛlen jɛlen bɛ ni kelen de la k'o ye ne ta kɔni ne ni wa mɔgɔ jɛman ninnu fana ni bɛ o cogoya kelen de la ngomane n'u bɛɛ lajɛlen dangada ala la waati min na k'a fɔ ko n'a ka di n ye tuma o tuma n bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen si latunu o waati n bɛ sɔrɔ ka teriya kuma kɛ ni o ye a t'i n'a fɔ ko an siralen tun tɛ waati min na an bɛ kwabula wayo sira minɛ wa ale sira minɛli an ye tile tan ɲɔgɔnna de kɛ o sira la ka taa wa k'an to sira la ka taa an ye kungo kɔnɔna cɛɲumanw ye ka taa an ye kungo kɔnɔ baganw ye an ye fɛn cɛɲumanw ye a kɛra i n'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don an ka nali la ka taa kwabula wayo kɔnɔna la n'o ye siyaka zulu yɛrɛ ka yɔrɔ ye o tuma tubabuw de bɛ ka olu yɛrɛ ka tariku lakale u bɛ ka taa taacogo min na siyaka zulu yɛrɛ bara u ye tile tan de kɛ a sira la u tun bɛ yɔrɔ min na ani siyaka zulu yɛrɛ ka wɛrɛda cɛ an y'an to taama sira la dɔrɔn ka sin ka sama ninnu caman ye ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛrɛwɛl min ale yɛrɛ min nana samaɲinko yɛrɛ kama nafoloko bɛ ale kun na nka ale kan ka fɛn min faamuya o de ye donsoya tɛ se ka kɛ yan ni siyaka zulu yɛrɛ ka yamaruya tɛ k'an to sira la an tɛmɛna dugu camanw kan wa duguden ninnu fana u bɛ to k'u dɛn ka an lajɛ u dabali bannen don an na wa u b'u yɔrɔ majanya an na fana de k'an lajɛ baw u t'a dɔn an ye mɔgɔ sugu minnu ye an ma sɔn k'an teliya kojugu ka sira tilelen minɛ walasa ka taa kuwabulawayo baw an bɛ nafolomafɛn minnu ye minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ siyaka zulu yɛrɛ ka mara kɔnɔ wa an ma sɔn ka an yɛrɛ lakaba fana baw an mana se yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ se ka siyaka zulu yɛrɛ ka kɛlɛkɛdenw ye u jamakulu jamakulu u bɛ fan bɛɛ lajɛlen na kɛlɛkɛden ba yirika min bɛ siyaka bolo n'a tun ka d'a ye a bɛ angilɛw ka kɛlɛkɛden ninnu a b'u gɛn fo kɔgɔjida la nka an ka nali sababu la a ko kɛlɛkɛdenw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka taa faaba la o de y'a to hali a ka kɛlɛkɛden minnu tun bɛ kapu dugu fanfɛla la n'a tun bɛ fɛ ka o yɔrɔ fana minɛ a ye o yɔrɔ to yen fɔlɔ an ka taama tile wolonwulanan na an sera duguni dɔ la o duguni danfara t'a ni dugu tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka anw yɛrɛ kɔni ɲɛna yeli la a bɛ i n'a fɔ danfara dɔ tun bɛ a ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa n ye faratila ko dɔ kɛ o dugu in na o tun bɛna kɛ sababu ye k'an ka taama gɛlɛya an bolo wa a tun bɛna kɛ sababu ye fana ka zuluw ka masakɛ ka an n'u cɛ gɛlɛya wa nin ye zuluw taatɔ de ye sudonyɔrɔ la ten u ka mɔgɔ dɔ de b'u bolo u bɛ fɛ ka taa n'a ye u bɛ fɛ ka taa su don o tuma tubabuw bɛnna n'u ye u bɛ k'o lajɛ u dabali bannen don fɔlɔ Yala aw t'a dɔn mɔgɔ min fari kulɛri ni ninnu ta tɛ kelen o tigi man ka taa u ka sudonyɔrɔ la wa

ayiwa u ka ɲɛmaaba yɛrɛ fila ka ci ti zulukan na dɛ a fila ka ci ti zulukan na u ko ko an kana maga a la u ko ko an kana maga a la dɛ ko n'an sera a ma k'u ka subagaba in min bɛ mɔgɔ furakɛli kɛ ko o bɛna kɛ sababu ye k'an ɲangi dɛ o tɛna sɔn dɛ Ayiwa o bɛɛ n'a ta u ka dɔgɔtɔrɔba in o kɔni o sɔnnen tɛ dɛ o sɔnnen tɛ kuma in ma o bɛ fɛ k'a furakɛ yɛrɛ de a bɛ balo la ko a bɛ balo la sumaya kɔni ye dadigi k'a la n'o tɛ a bɛ balo la an ka taa n'a ye wɛrɛ da la an ka taa n'a ye wɛrɛ da la o tuma farafinkɛ dɔ min b'u cɛla la ale de filɛ ka kuma zulu ninnu fɛ ale de b'o ka kan mɛn O tuma ni tubabu ye kuma min fɔ ale de fana b'o ka kuma bayɛlɛma u ye a filɛ k'a fɔ u ye ko k'a cɛ ka taa n'a ye wɛrɛ da la Fini foli b'i ye foli b'i ye foli b'i ye a ma se an k'a fɔ k'a fɔ ko Francis nin kɛra sababu ye ka kuru belebele di a ma a ka laɲiniw sabatili la nka anw yɛrɛ kɔni si tun ma sigi n'a ye k'a fɔ ko nin ko in bɛna kɛ farati belebele ye an fɛ an tun bɛ balo ani saya furancɛ de la ni an tun bɛ fɛ an ka laɲiniw ka sabati wajibi don fo an tun ka nin muso in furakɛ walasa a ka na kɛnɛya la dim ji sumalen dɔ ta ka na ji sumalen dɔ ta ka na o tuma ni tubabukɛ ye kuma min fɔ a bɛ a ɲɛfɔ u ka farafinkɛ ɲɛna ale de min bɛ u ka kan mɛn a bɛ ɲɛfɔli k'u ye u fana bɛ a lawaleya ko cogoya gɛlɛyalen tun don an bolo kosɛbɛ k'a sababu kɛ ni u ka subaga furakɛlikɛla in ka cogoya ye ale min ka bagabagali tun ka bon masakɛ ka kɛlɛbolow fɛ an taatɔ faaba la Siyaka ka kɛlɛkɛdenw tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen de fɛ n tun ko a ka na ni ji min ye dun anhan a filɛ nin ye a filɛ nin ye i ni ce i ni ce i ni ce ayiwa cɛkɔrɔba kɔni sigilen dabali bannen don ale kɔni bɛ filɛli la dɔrɔn ale hakili la k'a fɔ ko ninnu bɛ fɛ ka ale denmuso su kunu de halisa foyi ma kɛ dɛ u ka dɔgɔtɔrɔkɛ kɔni ale kalikan don k'a fɔ ko fo a ka fɛɛlɛ de kɛ walasa nin bɛ se ka segin ɲɛnamaya yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ cogo min ayiwa nin ye siyaka zulu yɛrɛ ka kɛlɛkɛdenw ye olu kɔni bɛ munumunu na fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ siyaka yɛrɛ tun y'a fɔ cogo min dɔgɔtɔrɔkɛ kɔni ye su fan kelen bɛɛ lajɛlen ta npogotiginin kunna bawo n'a ma ɲɛ o y'a minɛ o bolo kɔnɔ wajibi fo a k'a furakɛ de ɔɔn i ɲɛ yɛlɛ i ɲɛ yɛlɛ ayiwa a b'i n'a fɔ a bɛ k'a ɲɛ yɛlɛ dɛ a bɛ k'a ɲɛ yɛlɛ aa dɔgɔtɔrɔkɛ ka baara ɲɛna su kunna a ɲɛ yɛlɛla a ye ɲɛ yɛlɛ ee fa dabali banna fa kɔni fa dabali banna a bɛ k'a ye a denmuso y'a ɲɛ yɛlɛ a hakili la denmuso min sara u tun bɛna taa su don a ɲɛ b'a la o de filɛ k'a ɲɛ yɛlɛ k'ale lajɛ nin ye aa a dabali banna u bɛɛ dabali banna ayiwa dɔ filɛ ka bɔ kɛnɛ ma dɛ nin ye kibaruya jɛnsɛntɔ ye n'a tun fɔra ko mɔgɔ min sara u tun bɛna taa su don ee, o kɛra sababu ye o y'a ɲɛ yɛlɛ u yɛrɛ ka subagaba ninnu minnu bɛ furakɛli kɛ olu yɛrɛ dɛsɛra a la ɔ sisan a filɛ nin ye k'a fɔ ko u ɲɛ yɛlɛla Ne hakili la o laban bɛ sɔn k'an faga dɛ u b'a fɔ ko an ye subaga jinɛ jugu de ye ayi o kɔni tɛ o o kɔni tɛ o o kɔni laban b'a fɔ de ko an ye nin su kunun de ye e bɛ ka manamanakan de fɔ ayi e de bɛ ka dabaya fɔ kabako nafa tɛ ban o nin bɛna kɛ sababu ye yɛrɛ ka an yɛrɛ ka ɲɛnamaya ɲɛ an bolo yan e o diyara ye a ma diya ye o e ninnu ka su dɔ de lakunu koyi A kɛli fisayara koyi bawo n'an tun y'an ban k'a kɛ nafa foyi tun tɛna kɛ a la dɔgɔtɔrɔkɛ in kɔni a bɛ sɛbɛnni na nka a b'i n'a fɔ ale ma da ko in na dɛ ale min yɛrɛ y'a su kunu ka ale hakili sigilen tɛ dɛ mɔgɔ min tɛ gasi dɔn o kɛ man go ka kɛ ala ye nin jamana in kɔnɔ koyi o tɛ tiɲɛ ye wa an ka kɛlɛ ɲɛmaa wa ne tɛ kɛ o mɔgɔ ye abada Ɔwɔ n b'o dɔn nka e yɛrɛ ka kow lajɛ a ye cogo yɛrɛ la ban baw olu bɔra i ka kabako in kalama cogo min na kana siga a la siyaka fana bɛna bɔ a kalama n'o dun kɛra e bɛ ka jɔrɔ ka juguman tɛna bɔ a la o la e kan k'i yɛrɛ lawasa de baw e bɛ ka zulu ka masakɛ minɛ cogo min na a tɛ ten koyi jɔn de bɛ kɛlɛkɛcɛ la walasa ka kow kɔlɔsi e yɛrɛ kɛ e yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ fin U ka dɔgɔtɔrɔkɛ kɔni hakili la k'a fɔ ko u ka kɛlɛ ɲɛmaa min b'u nɔfɛ ale dun ye sɔrɔdasi de ye ale hakili la k'a fɔ k' a bɛ k'ale dara kɔrɔbɔ de nin kɔni ye maa kuntan yɛrɛ de ye o tuma tile seginnan sɔgɔmada fɛ sa an tilala ka kwa bulawayo sira minɛ zuluw kɔni ye tɔgɔ min da an na o kɛra nanalen ye nanalen tɔgɔ o ye kɔnɔni dɔ de ye i n'a fɔ nanalen ye kɔnɔ ye kɔnɔ min a tɛ sɛgɛn wa a bɛ kabakomako de kɛ o de y'a to u ye an wele ko nanalen ye an yɛrɛ tilala ka bɔ a kalama kɔfɛ k'a fɔ ko an ka ko in bɛɛ lajɛlen kɔlɔsilen tun don u ka suba belebeleba in de fɛ n'o ye n sengoba ye an dun ye nin ko in min kɛ nin ye a warala jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ ko an ye nin npogotiginin su kunun o la o fadenya ma tɔ to subagaba in na nin su in na an selen kɔ bada la ka an lafiya k'an yɛrɛ sabati o yɔrɔ la sa an ka kibaruya sera u ka subagamusokɔrɔba min n'a bɛ wele ko sitayi ale welela ka taa siyaka fɛ yen ka taa barosigi kɛ ni siyaka ye walasa k'an ka kow ɲɛfɔ a ɲɛna Ayiwa nin y'u ka subagamusokɔrɔba min n'a bɛ wele ko sitayi nin ye ale natɔ de ye siyaka yɛrɛ fɛ yen ten baba e kana sɔn ka nin mɔgɔ ninnu bisimila dɛ n'o tɛ a bɛ kɛ faratiba de ye mun de la e y'o fɔ de ye baw i siralen don olu ka dɔnniya kana bonya ka tɛmɛ e ta kan wa yala e fana bɛ se ka su kunun wa baba bɛ min fɔ i ɲɛna ni mɔgɔ min b'i farati ka da jinɛmoriw ka ko la i kana siga a la e tigi laban bɛ tila ka kɛ u ka jɔn de ye wa an mɔgɔ tɛ ninnu ka dɔnniya la baba e ye zulu de ye e de ye sankolo ale ni dolow bɛɛ lajɛlen tigi ye n'a y'a sɔrɔ fɛn min bɛ ka fɔ ko o ye tiɲɛ yɛrɛ de ye an man ka ninnu ka dɔnniya fili kɛrɛfɛ o tuma an bɛ fɛ nin dɔnniya in ka bila ne ka bolo kan ayiwa siyaka ka nin hakilila in ma diya u ka subaga musokɔrɔba in ye bawo n'a fɔra ko mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ ka dɔnniya kabako dɔw kɛ min ni ale bɛ se ka dɛsɛ o sira fɛ o kana na kɛ sababu ye ka dankari kɛ ale ka dɔnniya la ayiwa o bɛɛ n'a ta a bɛ n'a fɔ siyaka kɛlen ka sɛbɛn fili ka taa tasuma la taamasiyɛn ɲuman tɛ ka jira dɛ a ɲɛ b'a ka mɔgɔw la tasuma de kɔnɔ Baba e kana ɲina dɛ i hakili to a la an ka filaliw ye kuma minnu fɔ e kana ɲina olu kɔ dɛ i kana i kɔ don an bɛnbaw ka taasira la dɛ bawo ninnu filɛ nin ninnu ye dunanw de ye ninnu ka dɔnniw tɛna se ka e nafa wa olu bɛna kɛ sababu ye fana k' i yɛrɛ joliw de bila i la walasa k'i ka fanga tiɲɛ ayiwa subaga musokɔrɔba in ka nin kuma in nɔgɔ tɛ nin na dɛ ayiwa nin ye tubabuw yɛrɛ ɲɛsinnen ye sisan faaba yɛrɛ ma ni o ye siyaka zulu yɛrɛ ka wɛrɛda yɛrɛ ye nin ye o taatɔ ye o yɔrɔ la sisan

Nin ye siyaka yɛrɛ ye belebele yɛrɛ jɔlen filɛ a bɛ k'a ka jama lajɛ a bɛ k'a ka jamanadenw lajɛ ɔ tubabuw fana natɔ a bɛ k'i to sanfɛla la a bɛ k'o lajɛ ka na kabi yɔrɔ jan a kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko ci dɔrɔn de sera a ma nka a yɛrɛ ka jateminɛw bila sen kan o de y'a to ale yɛrɛ bɛ ka jateminɛ camanw kɛ ka tubabuw k'u ka kow jateminɛ ka na bawo siyaka yɛrɛ tun ye mɔgɔ ye a hakili tun ka di kojugu wa a tun ka kegun a bɛ jateminɛw kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ka filalikɛlaw a n'a ka kɔrɔsigiw bɛ kuma dɔw fɔ a ye a yɛrɛ fana bɛ hakili munumunu a b'a ka jateminɛw boli walasa a kana kɛ dɔrɔn ci dɔ de dɔrɔn nana fɔ i ye nka n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ i ye jateminɛ caman kɛ i ka hakili don yɔrɔ bɛ sɔrɔ kow fɛ Ayiwa zulu yɛrɛ u bɛ ka cikan dɔw lase ɲɔgɔn ma ɔ an t'a dɔn fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka bato de kɛ walima n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka ci dɔ de lase yala ninnu bɛ ci lase de la wa walima u bɛ bato de la ayiwa tubabuw fana b'u ka jateminɛba ninnu na u ka lupu min bɛ kɛ sababu ye ka yɔrɔ surunya u la walasa u k'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ yɔrɔ in na tigitigi sani u ka se bawo u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ u bɛna taa fɛn min sɔrɔ u ɲɛ yen an dun garisɛgɛ ko yɛrɛ i b'a fɔ ko jakuma a ka solo kɔnɔ a y'a to an ka taa an kana an jigi tigɛ an yɛrɛ la an ka da an yɛrɛ la bawo an de ye mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ jɛmanw na ka se nin yɔrɔ in na yan an bɛ donba de la bi wa nin don in a bɛ lakari tariku la wa aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ de bɛna don tariku la koyi e kan bɛ tariku kelen jumɛn de ma de anw ka tariku de la wa walima olu ka tariku la n tɛ se k'o dɔn ten nka n'i ye ne ɲininka ne bɛ sɔn k'a fɔ ko an tɔgɔ bɛ sɔn ka don olu de ka tariku la a ko ko an ka olu kɔnɔ yan de fɔlɔ fo ni siyaka yɛrɛ ye mɔgɔ bila ka na an nɔfɛ waati min na baasi tɛ anw ma kɔrɔtɔ fɔlɔ sisan nin y'o taatɔ ye ka taa kibaruya lase siyaka ma k'a jira k'a fɔ ko tubabuw bɛ yen u bɛ donda la tubabuw nana koyi ne ɲɛ b'u la ngobozi ne b'i ɲininka npogotigini npogotigini min ni a su lakununna o n b'i ɲininka yala a tun sara yɛrɛ de wa n kɔni dalen tun don a la ko a tun sara awɔ ndabesita ne yɛrɛ fana ka hakilila kɔnɔna a tun sara yɛrɛ de A fɔ kɛlɛkuntigiw ye u ka kɛlɛkɛdenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n bɛna tubabuw yamaruya u ka don tubabuw ye jinɛmoriw de ye ko siyaka wa u ka kow ye nanbaralakow de ye e dun y'an dege min na o de ye ka balo tiɲɛ sira de kan hali ni tubabuw kelen kelen bɛɛ ye san kɛmɛ ni bi duuru de sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko o san kɛmɛ ni bi duuru in tɛ tɛmɛ zulu kelen ka si san kelen kan i k'a dɔn waranikala fana ye ŋana de ye ko ngobozi ale ye belebelew la belebele de ye wa a ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tile kelen tɛ tɛmɛ a si kɔnɔ ni a ma kɔnɔ belebele dɔ ni minɛ k'a sɔrɔ n'i ye kaman di waranikala ma ko a ka pan n'a m'i ban ka pan a bila kun na a bɛ nimisa ayi Siyaka dugukolo ye waranikala ta de ye wa a bila kun na dugukolo ka ɲi ale fana ye kotigi de ye nka n'i ye kaman d'a ma dɔrɔn a bɛ to janfa na n'i y'a ye tubabuw bɛ fɛ ka kaman d'i ma u bɛ fɛ e ka to u ka janfa de la Ngomane i ma nin ye a ye tile dama dama dɔrɔn de kɛ tubabuw fɛ wa ale hakili la ko an ka jamana bɛ farati de kɔnɔ i b'a sɔrɔ a ka dɔnniya ye tiɲɛ de ye kɛ Ngobɔzi i kana sɔn k'an ka teriya lankari tuguni dɛ i kana sɔn o ma abada